Mukamakangana m'banja mwanu, kumbukirani zinthu 5 izi. Ndikulandireni ku segment yomwe tikuitchula kuti Quick Tips. Tonsefe timafuna banja lomwe lili losakangana olo pang'ono, kuchokera tsiku lomwe takwatira mpaka na tsiku lomwe tingathe kuzasiyana, either kuti mwina wina wake wamwalira kapena njira zina zilizonsezo. Kuti muzionesese sizili zoona, chifukwa pamene pali anthu awiri pamasemphana ndithu Chichewa and anthu mmatha kukangana mu njira ina yake. and mwakuonesesa kukangana kuja ndi njiranso imodzi imene ili yopangira communicate pakati pa anthu awiri ndichifukwa yake tinanena kuti communication ndi core foundation ya banja lina lililonse mukukangana ndi mmene anthu amapangira express ma feelings awo zimene wina wake akumva pa nthawi imeneyo amazifotokoza kudzera mukukangana komanso kukangana kujako kumathandizira tinati kupanga open communication it encourages open communication kuyankhulana momasukirana komanso motherana zakukhosi komanso mukukangana nthawi zina ndi mmene you solve problems mavuto amene abwera pakati panu mumatha kuthana nawo kudzera mu njira ngati imene ijayo and zimenezi zimakupangisani kuti inuyo mupange clear the air zikumasuleni kuchina chake chomwe mmaganizirana ndi wina ndi mnzake komanso zimathandizira at the end kupanga build stronger bond kulimbikitsa ubale wanu ngati banja ndiye lero ndifuna tigawane zinthu 5 zimene mukuyenera muzikumbukire nthawi zonse komanso muzipange nthawi ina iliyonse imene inuyo mukukangana chinthu choyambirira It's okay to be upset komano don't degrade your spouse. Palibe vuto eti munthu kusokonekera maganizo olo kukhala upset kudana ndi chinthu china chake kunyasidwa ndi chinthu china chake komano nthawi zonse muzikumbukira kunena kuti simukuyenera mumpange degrade eti mumnyoze wachikondi wanu so you can disagree eti disagree with the actions but not the worth of your spouse mutha kudana ndi zimene wakupangirani wachikondi wanuyo eti wakupangirani zina zake zimene simunagwirizane kuti iyeyo azipanga olo munamuuza kuti ukapanga izi zimandinyasa wachikondi wanu ndikupezeka zoti wapanga zimene zijazo komano zisakupangitseni kunena kuti mupangenso degrade worth ya spouse wanuyo izizi ndikutanthauza kunena kuti tiyekeze anthu ena ake mwangosemphana kamodzi kena kake zimapangitsa kumunyoza iwenso ndiye ndi munthu wopanda phindunso iwe iweyo ndiye palibe chanzeru chimene umayankhulanso iwe ambiri zimene zimatha kuzibweretsa nthawi imene ifeyo tikukangana ukuku ndi kusemphanisa kwa zinthu tikhale exact komanso straight pa chimene munthu uja walakwisa osati kumpanga degrade iyeyo yense mmene iyeyo alili izizi zimapangisa kuti kukangana kwathu kuja kuzikula kwambiri chinthu chimene tikuyena tidziwe chonena kuti mkwiyo uja eti its okay munthu kukwiya pa chinthu china chake komano kusamulemekeza mzanu komanso kumunyoza mzanu its damaging and kumakhala koononga kwambiri komanso kumatha kukhalitsa mwa munthu matha kupezeka zoti mkangano watha komano zimene munthu munamuyankhula mzanuyo zakhazikika mwa iyeyo ndipo sadzayiwala moyo wake wonse chinthu cha namba 2 chimene mukuyenera muchikumbukire nthawi zonse pamene mukukangana uh, it's okay to be upset eh? komano uh, tell it clearly palibe vuto kuti mutha kukwiya ndi zimene mwakwiyazo komano ndi zabwino kwambiri kuti pamene mwanyasidwa ndi mzanuyo mumuwuze clearly momveka bwino chimene inuyo chakupangisani kuti chikunyaseni You can't fix what you don't understand. Ndizovuta kwambiri kuti munthu angakonze vuto vuto limene sakulimvetsa. Nthawi zambiri mu banja munthu umapezeka wangokwiya kwacha wangodzuka ndi ma attitude ndi ma mood ena ake towards winayo. Momwe amayankhula za nzeru akungoyankhula zina zake zooneka kuti akunyasidwa. Winayo ndi umazifunsa kuti kodi lero ndiye ndalakwitsanso chiyani? Iyi ndi njira yolakwika kwambiri kuyigwiritsa ntchito pa nthawi zimene tikukangana. Njira yabwino kwambiri ndi kuchinena chinthu chimene inuyo chakunyasanicho. amuna anga munapanga zakuti lero sizinandisangalatse akazi anga munapanga zakuti lero zimakhala zimafupikitsa nkhani komanso zimathandizira kumumasula winayo mwamsangamsanga so don't assume eh, you don't assume kuti iyeyo akudziwa chomwe chachitika so you have to communicate with honesty and silence eti kumuuza ndithu momulemekeza moyera mtima komanso mwabata osati mokweza mawu iyi ndi njira yabwino kwambiri ndipo kuyigwiritsa ntchito izathandizira kwambiri kuti mavuto kapena mkangano usamafike posauzana m'banja mwanu chinthu cha namba 3 chimene mukuyenera muchidziwenso kwambiri its okay to be upset but keep it between the two of you palibe vuto mutha kunyasidwa kaya ndikubweretsa mkangano kuyamba kukangana naye wachikondi wanu Komano mudziwe kunena kuti mkanganowo nthawi zonse umayenereka ukhale pakati pa inuyo anthu awiri amene mwakangana, mwamuna ndi mkazi wanu, chifukwa involving others weakens the trust even when the fight is small. Kuwauza anthu ena ake nkhani pali anthu ena ake kungosemphana ndi mwamuna wawo kaya kakang'ono kena kake, mkazi wanga sanaphike lero bwino nsima siinapse inali ndi mibulu, mmalo moti amuuze mkazi wawoyo kankhani kakang'ono ngati ameneyo amapezeka akauza anzawo kuntchito kaya auza apongozi zinthu zimene zili zasimbo kwambiri zimene mukanatha kungokamba- kungokambirana anthu awiri so its okay to be upset koma make sure kuti mkangano ujawo m'banja muja uzingokhala pa inuyo anthu awiri zimene zimathandizira kunena kuti mupange maintain uh, kukhulupirirana pakati panu komanso chinthu cha number 4 uh, its okay to be upset but don't forget who he kapena kuti she is its okay mutha kunyasidwa ndikubweretsa mkangano m'banjamo komano musayiwale kuti iyeyo ndi ndani mwamuna wanuyo komanso mkazi wanuyo ndi ndani sikuti mkangano umodzi ukwirire zabwino zonse zimene mwakhala mukupangirana chifukwa mukazaonetsetsa m'banja zabwino ndi zomwe zimakhala zambiri lero lomwe mutati mukhale ndikupanga reflect muona kuti zabwino zimene muli nazo m'banja mwanu ndi zambiri kusiyana ndi zoyipa zimene munapangirana komano pali anthu ena ake kungolakwitsa kakang'ono zimaoneka ngati kuti kakang'onoko ndi zambiri zimene munthu wakhala ukupanga pa banjapo chinthu cha namba 5 chomwe chili chomalizira its okay to be upset but remember you have hurt her or him too palibe vuto mkangano utha kubuka olo ndikukangana m'banja its okay kuti m'banja mutha kukangana komano muzidziwa kunena kuti si mpikisano oti uoneke kuti amene amalakwiridwa kwambiri ndi ndani komano ndi njira imene mukufunika mupangire communicate ndi kupanga resolve ma issues so musamuyiwale mzanuyo kuti nanunso nthawi inake munamulakwira and mukazaonesesa mbanja timalakwirana lero iweyo umulakwira mzako mawa mzako azapezeka kulakwira iweyo mmene ndi mmene zimakhalira mbanja nde musamazitenge ngati kuti mzanu yekhayo ndi amene amakulakwirani inuyo inuyo ndinu angelo all the time izi ukuku ndikuganiza kusakhala bwino komanso kumene sikumapangitsa kuti banja lija likhale losangalatsa komanso ndi zimene zimapangitsa kuti mavuto azingopitirira patsogolo ndiye kukangana is just okay m'banja chifukwa ndi njiraso imodzi yopangira communicate komano zimangotengera kuti kodi mukakangana mmapanga bwanji mmagwirizana zotani kukangana kwanu kumakupangani break kapena kumakumangani as a family